biko unu ewena iwe ọnụ ụmụnne m unu ewena iwe ekwutere ha n'okwu biafra ha chọọ nke ha ga-eme mana ha na-eme na nkịtị Ee. Mm. Unu ewena iwe unu ụmụnne nke m na nkịtị ka ha na-eme ndị iro na-eme na nkịtị biko nụ ee ebe anyị kwudebe maka na aga m iweta ọjị ka m wetakwa mmanya a ga-eji gọpụrụ enu gọpụrụ ana ha wee mee dudu shasha ha mee ee anyị ga-adị biko nụ ndị Igbo ọkwanụ Destiny House ọ Destiny House na-eweta na-eweta ihe a taa biko unu ewena iwe unu ka anyị mewe na otu ọbụla emetere ya na na m amarakwa nke ha na-achọ ime ihe ahụ Ah, o ngwanụ o ụmụnne m ngwanụ ka anyị meekwa before ha ewerukwa ọkụ ọzọ mbọsị ahụ na-epụta okwu ndị biafra na okwu ndị igbo mmụọ niile na-ama n'ihe ma mmadụ ma mmụọ onye ọbụla agbakesịa ee biko nụ ngwanụ adị ekwu ọtụtụ okwu n'elu ọjị na asịkwanụ m onye biri ibe ya biri egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebere nku kwapụ ya hmm. ka anyị kpọkwanụ nna anyị Morocco ka ka anyị kpọọ nụ Teresa Ọnụọra kee nke anyị ga-akpọ na akpọ ka anyị kpọkwanụ ka anyị kpọbatakwanụ nna anyị ọzọ ka anyị kpọbatanụ ya nnọọ na o zukwere ka eme ka anyị kpọbatanụ nna anyị Morocco ọzọ anyị kpọbatanụ ya ọzọ ekwuru anụ okwu ndị Biafra onye ọbụla agbakee oh god ọ ga-adịchanụ mma olu

unu jụrụ unu mma unu zuru ka e mee na nkịtị ka ha na-emenụ nke onye na-eme ọ na-eme na nkịtị ka ha che na ha ga-egbusisi anyị na anyị ncha ga-anwụcha mba ọchị ka m na-achịkwa maka na ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ ọnwa ada na-ekwu a sị na e weta ọjị e weta ndụ na-ekwenụ ya Igbo niile gbakọtakwa na ebe ọ bụla a nọ na ma ndị nọ na Amerịka ebe a nọ ma ndị nọ na London Britain. Ebe ọ bụla unu nọ, biko, come on, come on, guys, come on, ladies and gentlemen. Ngwanụ n'Igbo, n'Igbo, n'Igbo, ọjị anụkwa, ọjị ọjị anụkwana English. oh.

ndị Igbo na-enwelụnụ m aṅụrị na-enwenụ aṅụrị maka na anyị ga-adịnata ndụ ọfọ ndụ ka m na-agọrọ unu ọfọ ndụ ka a ga-agọ taa ngọsisi ọfọ a taa onye sị na ama ncha achara ya onye sị na ama nkweta ekweteri ya na ife anyị nọ na ya na anyị nọ na mmadụ emegbukwene mmadụ nwa mmụọ emegbune mmadụ ma kedu otu nwa mmụọ emegbune nwa mmadụ ma mmadụ emegbune nwa mmụọ maka na nnụnụ nọ na ngige ọ na-egwu ngige na-egwu nwa nnụnụ na-egwu na egbe bele ugo bele nke sị ibe ya ebele nku kwapụ ya na ihe anyị na-agọ bụ ọfọ ndụ ọfọ ndụ ka m na-agọ ee wuu

You guys are wasting your time. nke ndị Igbo bụ nke ndị Igbo. Ka m fichagodi iru ife a ka ha wee na-akpakwa ike ha na-akpa. Achọghị m ịmarị sef. Yes.

All we are asking is love, peace, peace, peace and love. That's all we want. Stop killing us. Stop killing Biafrans. Stop killing everybody. Stop killing us. anyị jikwala ụlọ ọgwụ jidere ụlọ ọfọ na egbe bele ugo bele nke sị ibe ebele nku kwapụnụ ya unu malụkwanụ na nwa nnụnụ nọ na ngige ngige na-egwu nnụnụ na-egwu etu a maka na o ji ife nwata wenye ya elu mgbọsị aka ga-elo ya ọ ga-ewetu ya n'anị onye ọbụla na-egbukwa ndị Igbo ee ana m agọkwa ọjị taa ana m agọkwa ọfọ taa maka na anyị ji eru ụlọ ogu

Black Lives Matters ndụ ndị Igbo matakwa too anywhere you are you are an Igbo just clock in log in however you wanna do it my line is open right now

I don't care where you come from. As far as you are an Igbo, you are welcome in this program. I love you all. Woo! Onye ire m ose na nga anụ wee

ngwanụ ndị be anyị anyị ga-agọ na ọjị a akwa ngwanụ i got this drink to end this nonsense

okay biko na unu ewena iwe ka m gbanyelata egwu a ka anyị wee kụọ ọnụ n'ubi onye anyị bịara na nke ebe ndị where is the remote ngwanụ ka m kwazie onwe m maka na m ga-akpọ ndị ichie ka m mechikọrọta na onwe m ọnụ maka na m ga-akpọ ndị ichie kpọọ ndị mbụ na ndị egede maka na omenala anyị ga-adịnata omenala ndị Igbo ga-adịnata nekwenụ ya ọkwa sangria nekwenụ ya ndị Igbo ṅụrụ mmanya ọkwa ihe m ga-akpọrọ unu na ngwanụ ka anyị gaa n'ọfọ oo na ụmụnne m maka na nna m nwe omere igwe mmụọ aja ekwe eze nna ya amụtakwanụ m ihe ọma n'aka ya nna m adịka ọgọmegbunem bụ aha ya na ọ sịkwa na ọ bịara be onye abịagbune ya mgbe ọ ga-apụ mkpumkpu apụna ya n'azụ akpọkwa m aja anị amerịka ngwakwanụ ngwa ka e kpee na ekpere biko nụ n'ala igbo anyị ji ọjị ekpe ekpere n'ọnụ i mebe ife niile ị na-eme ma i kpebere ekpere weta ọjị ma na it doesn't matter the denomination it doesn't matter what you are doing but this is the real m ga-ekpe ekpere anyị we pray according to our tradition okay According to our tradition. That's what I'm gonna pray on. Okay? Nekwe nya ife a bụ ọjị. Ọ dị ọjị four, ọjị n'ebe a. Anyị ga-eji ekpe ekpere na anyị kpechaa anyị abịa were mmanya wee gọọ anyanwụ. ee a sị na nwaanyị anara emewa ọjị eziokwu maka na omenanị ga-adị mana nwaanyị ga-agọ ọjị nwaanyị ga-ekpe ekpere ọ bụzikwa na e nwee nwoke nọ n'ụnọ nwoke ahụ ga-agbawa ọjị mana ọ bụkwa na enwere nwoke nọ n'ụnọ ee dịka ọkwa m si wee dịrị m ga-agbawanwu ọjị mana omenanị bụ omenanị anarakwa eme n'enu omenanị ka anyị na-eme otu anụnwa nwee nwa m nwoke nọ n'ụnọ na m ga-akpọ ya ma m gọchaa ọjị ọ bịa gbawaa nya ịghọtago ngwanụ ndị be anyị ekenekwa m ụnụ ngwanụ na ọjị ọjị anara anụkwanụ bekee biko ụnụ ewekwana iwe agbarakwanụ m ọtọ nekwenụ ya eyikwa m knicker yiri akwa before ụnụ ebido akụkọ na nna m zụkwara m azụ before ụnụ ebido akụkọ Facebook hmm. daalụnụ ngwanụ igbo niile ekene m ụnụ chima ekenekwe gị enu ekene gị ọbasi dị n'enu ekene gị okike kere ụwa ekene gị chineke nna wetara ndụ weta arụ isi ike chineke nna ahụ kere ụwa kee enu kee anị kee ihe niile dị n'ụwa ana m ekene gị chukwu okike ekene gị ọbasi dị n'enu ekene gị ise chukwudi ekene gị chineke ekene gị chukwu ka dibịa ekene gị chinenye nwa ekene gị chijioke ekene gị chibundụ m ekene gị chidera ekene gị chibu ike m ekene gị chukwu kere ụwa kee anị kee osisi kee ọhịa kee ihe niile dị n'ụwa ekene gị chi nke omenanị ekene gị chukwu ndị igbo ekene gị chukwu ndị America ebe anụnwa nọ ekene gị ana m ekene gị ana m enye gị otuto n'isi ndị igbo niile ebe ọbụla anyị nọ n'isi ndị biafrans niile ebe ọbụla anyị nọ na n'isi ụmụnne anyị niile nọ n'ụwa ana m ekenekwa unu na-ekenekwa chi m oke nwanyị adaeze nne ya ekenekwe m gị nne m ojii ekene gị eze nne ya nna m ekene gị ọkwara onyere ha ekene gị ala anambra ekene m gị ala oge ekene m gị ala imo ekene m gị ala gbedi m ha ekene m gị ala obizi ekene m gị ala ụmụawam ekene m gị ala ụmụosisi ekene m gị ala ezinihitte mbaise ekene m gị Mm. ala abịa steeti ekenekwe m gị ala enugu steeti ekenekwe m gị ala ụwa niile ekenekwe m unu ekenekwe m ala amerịka maka na asị na ọ bịara be onye abịagbuna ya mgbe ọ ga-apụ mkpumkpu apụna ya n'azụ n'ọka ọ dị maka na asị na ebe onye bi ka ọ na-awachi ya ka m ji ekenekwa ala amerịka ekene ala ụwa niile ana m ekene enu na-ekene anị na-ekene ọhịa na ụzọ na-ekene ihe niile dị na ya n'ime ana m ekenekwa ihe niile chineke kere eke kene anyanwụ na agbara hei ọ chakwanụ ana m ekene anyanwụ na agbara lekwenụ ya ọ bịakwanụ ụwa dị egwu onye sị gị na ife adịrọ ife dị omenala ga-adịrọta ozigbo ozigbo m kpọrọ anyanwụ na agbara ọtachie nekwenụ ya ọ bata ekenekwa m olisa bi n'igwe kene onye isi ụgbọ onye isi ụgbọ ọ sị m na-akpọ ya ma m na-ekwu okwu m na-akpọ ya ma m na-arụ ọrụ ebe ọ bụla m na-eje ihe niile m na-eje ọ sị m na m ga na-eji ya arụ ọrụ were ya na-ekwu ihe niile m na-ekwu aha ya bụ jizọs onye isi ụgbọ bịa tara ọjị akpọkwuo nne m nne m ọma maria ọ sị m were ya na-arụ ọrụ m kpọkuo ya ọ na-aza m na ihe m tokwunyere na ya nụ ọ ihe amụnyere m na ya ee ana m akpọzi ụwa niile na-akpọkwa ndị mbụ na ndị egede na-akpọ ndị ichie ikwu nne m maka na a sịrị ọsọ chụwa nwata ọ gbaa n'ikwu nne ya na-akpọkwa ndị ichie be nna m na-akpọ ndị ichie ebe di m ha ndị ichie ụmụ awa m ụmụosisi obizi ezinihite Mbaise akpọkuo onwe ụlọ ana m akpọkuzi enu kpọkuo anị kpọkuo ụmụ ọkpụ na ụmụada be nna m akpọkuo ụmụ ọkpụ na ụmụada ikwu nne m akpọkuo ụmụ ọkpụ na ụmụada Mbaise ụmụosisi ụmụ agwa m ezinihite Mbaise akpọkuo m ụlọ ebe ebe ụmụ m si maka na amụrụ m ụmụ nwoke ịtọ na ala Mbaise ọbara m ka dị n'ala Mbaise na ihe wụnụ omenanị Igbo akpọkukwa m enu kpọkuo anị kpọkuo nwoke kpọkuo onye ukwu na onye nta ee ana m akpọkukwa nne m eriama akpọkuo nwaanyị umere na uju nkwọ mpa anyị umere na akpọkuo gị asị m onye a kpọkwanụ ya kpọta ibe ya ọkwa stikan je House of Destiny na-epresent ihe a asị m ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma dịrị oke mma dịrị okeafọ mma akpọkukwa m mmụọ akpọkukwa m mmụọ anọ na ahịa anọ dị n'izu n'ala Igbo kpọkuo eke orie afọ na nkwọ sị unu bịa tara ọjị na nwata na-asakwanụ n'afọ n'afọ na ọ nke m mụta ka m na-eme n'otu m si mụtadewe ka m na-eme aka m na-amụkwa na-asị unu na-akụziri m maka na ụka bịazi bịa si onye ọbụna isi mana ụka asịrọ unu sị mebie omenanị maka na omenanị ga-adị ọdị na be ndị ga-adịrị ha a sị na anyị were nke siza nye siza were nke chukwu nye chukwu ọkwanụ jizọs na onwe ya ji aka ya wee kwuo okwu ahụ onye kụziri ihe ọ na-amarọ jizọs ọkwa mmụọ maria jeso wụkwa mmụọ st peter st paul st anthony st joseph archangel michael archangel raphael archangel uriel archangel gabriel ha ncha wụnụ mmụọ ọ wụnụ ihe onye amarọ ọ na-akọ mmụọ bụ mmụọ ọ na-abụzi anyị kpọọ mmụọ mgbeke mgbafọ mgborie na mgbankwọ orie afọ nkwọ na eke ọ bụrụzie ajọ ihe mbanụ omenanị ndị ga-adịrị ha nụ

a sị m ebe onye bi ya dịrị ya mma ọkwa na ogonogo ndụ na arụ isi ike akụ na ụba ihe eji enete ndụ anya ka m na-ayọ ise ana m ayọzi chukwu okike abịama ka ọ gozibe anyị gozie anyị na eke gozie anyị n'orie gozie anyị na afọ na nkwọ na eke biko na otu ọbụna m si kpete ya ka ọ bịara anyị otu ahụ maka na nwata na-asa n'afọ n'afọ n'otu m si mụta n'ọnụ nna m bụ mmụọjekwu omere igwe nwa ezennaya abụkwa m nwa nwa eriama eriama nwunye ezennaya ezennaya nwunye e, ezennaya nwa ọkwara ọnyara asị m ụnụ narụ m ọjị a gọzienụ ya ụmụ igbo ka m were tinye ụnụ n'aka na-akpọ our ancestors na-akpọ chukwu kere ụwa ndị gboo akpọkuo m ụnụ sị unu bịa gozienụ ọjị a gozienụ ndị igbo ebe ọbụla ha nọ na-akpọlitekwa m nna Nnamdi Kanu onye isi anyị na-asị unu gọziere m ya gozie ya n'ụtụtụ gozie ya n'ehihie gozie ya n'anyasị gozie ya n'ụwatụwa ya niile tinyenụ eziokwu n'ime ya unu ekwekwene ka ọ dafee ụzọ maka na mmadụ ka ọ bụ wee na-akpọzi ndị Igbo niile na-akpọ ala Imo ala Anambra ala e, e, Enugu na ala Abia state ka anyị biri n'udo asị m ka anyị biri n'udo ifeọma ka m na-ayọ n'isi anyị akụnụba ka m na-ayọ n'isi anyị na ogologo ndụ na arụ isi ike ife m na-ayọ akụnụba ka m na-ayọ ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma agbakukwaa mụ mmiri niile dị n'ụwa mmiri igbo agbakuo m gị mmiri ụrasị agbakuo m gị agbakukwaa mụ mmiri obizi agbakuo m mmiri agwazi agwazi nne m agbakuo mụ mmiri ụwa niile ọ chukwu kere mmiri niile a kee ihe niile dị n'ime ya e nwerọ onye ma ka o si kee ya onye na-akọ ka ọ marụ nke ọ na-akọ onye ekwutọzina alụsị ana m asị ka anyị kwadonụ omenala anyị ka anyị kwadonụ culture anyị maka na culture anyị achọrọ ihe ruru inyi ọ chọrọ asị ọ chọrọ ịkwafu ọbara ọ chọrọ ego mbute ọ chọrọ ndị ndị na-egbu mmadụ ọ chọrọ ndị ji mmadụ agwọ ọgwụ ego maka na ndị arụrụmanị niile agbachaziri n'ụka gaa zoo nata ebe aha asịrọkwa m na ije ụka adịrọ mma maka na abụkwa m onye ụka mana asịkwa m e, nke onye na-eme ya dokwa ya anya onye ejikwana ụka wee kpuchie onwe ya wee na-agwọ ọgwụ wee na-egbu mmadụ maka na omenala ga-adị agbakukwaa mụ chukwu chukwu chukwu nke omenala ka ọ gọziere anyị ọjị a wetara anyị ogologo ndụ na arụ isi ike ise asịkwa m onye biri ibe ya biri na onye sị na ibe ya ama ebi ya bukwara ọkụkọ ụzọ nakpuo ụra na onye sị na ihe anyị nwa bụ ndị biafra na-eme adịrọ ya mma ee ya gbaranụ acid ṅụọ ọṅụṅụ ka ọ nwụọ asịkwa m na egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebere nku kwapụ ya ya gosikwanụ ya osisi ọzọ ọ ga-ebe na onye sị na anyị nwa bụ ndị blacks anyị nwa bụ ndị biafrans ndị ojii na anyị ama adị na ndụ na anyị ama eku ume we want to breathe

agbakukwaa mụ chukwu kere ụwa chi ka dibịa bịa chekwebe ndị biafra bịa nọnyere anyị n'ihe niile anyị na-eme ọgọ m egbune m chekwaba anyị n'ọhịa na ụzọ ọpụpụ anyị na mbata anyị ka okporo ụzọ rubere anyị isi n'ihe ọbụla anyị na-eme nwa mmụọ egbune nwa mmadụ ma nwa mmadụ egbune nwa mmụọ na onye sịkwa na mụwa bụ njideka nwa biafra nwa mmụọjekwu mmụọjekwu nwa eriama eriama nwa ezenna ezenna nwa ọkwara onye sịrị na m ama ndị ndụ wee rụọ ọrụ mụ na chi m kwuru wee rụọ ihe mụ na chi m si na m ga-arụ n'ụwa wee gbachaa ọsọ enu ụwa mụ na chi m kwuru na m ga-agba hmm. onye ahụ bukwara ọkụkọ ụzọ nakpuo ụra ise onye ahụ dakwa n'ana nwụrụ ise onunu nwa onye ahụ gwuoro m ya dakpuru n'ime ya okwute niile ha kpopụtara dakpuru ha ka ọ bụrụ ọnwụ kpochie ha ka ha were aka ha kpochie onwe ha n'ala ili ise onye si na ndị bụ ndị biafra na ndị ojii ama ndị ndụ ha nje dakpuru n'onunu ha gwuoro anyị ise ọbụladị akwụkwọ nsọ ọbụladị na baịbụl ọ si who that is digging a hole for us will fall inside that hole and let the stones they roll out fall upon them ise ndị ụka kwuru ya ndị omenala ekwuo nya na ọ bịara be onye abịagbuna ya mgbe ọ ga mkpumkpu apụna ya n'azụ na egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebena nku kwapụ ya a sịkwa m udo dịrị unu udo dịkwaziri anyị bikonụ ndị chi m a sịkwa m unu nyekwenụ ụmụ nwaanyị e nwere ka ọ ra ha ụmụ nwaanyị isi mkpe goziwenụ ha bụọrọnụ ha di nyenụ ha nri nyenụ ha ego ma ndị na-amụtara nwa sị bụ unu goziwe ha nyebe ha nwa ebe ọ bụla ha nọ gị nwa bụ onye igbo na-anụ olu m taa ebe ọ bụla ị nọ na ị bụ nwoke ị bụ nwaanyị nụrụkwa olu m

asịkwa m unu biko ka anyị birikwanụ n'udo ọkwa nke anyị ka unu bụ nke m ka unu bụ ịhụnanya ogologo ndụ na arụ isi ike ọ ihe m nanụ ayọ nwa mmụọ emegbukwene nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbukwene nwa mmụọ unu egbukwene mmadụ unu akwafukwana ọbara don't kill so you will not be killed don't lavish blood don't shed blood because blood is thicker than water so your own blood will not be shed maka na ogbu mma na-ana na mma ọgba egbe na-ananụ n'egbe ka anyị kwụbakwanụ aka anyị ọtọ na ọ ihe m na-ekwu n'ụbọchị nke taa Second House of Destiny ọ ga-adịrị anyị na mma ise company anyị ga na-aga n'iru ise omenala ndị Igbo ga-adịnata ise ọdịnala anyị ga-adịnata ndụ ise onye si na omenala ama ndị ndụ ya chọrọnụ ụzọ ya ọ marazi omenelu ọ chọrọ ime ya meme ka anyị fụnụ aja ani be nna chebere anyị ise ndị mbụ na ndị egede gọziwe anyị ise ụmụ ọkpụ na ndị ichie ebe nna nwa gọzibe anyị ise asị m ka ọ dịrị anyị mma na eke dịrị anyị mma na orie dịrị anyị mma na nkwọ dịkwara anyị mma na afọ biko nụ ka anyị were n'ofu obi biri chineke nna ka m na-akpọ n'isi ndị igbo niile chineke nna gọzie anyị gọzie ndị igbo ebe ọbụla anyị nọ na gọzibe anyị gọziwe ọpụpụ anyị na mbata anyị niile ihe ọbụla anyị tinyere aka ka ọ bụrụ ihe na-aga n'iru wepụrụ anyị ụchụ wepụrụ anyị ndị akarị ogeri wepụrụ anyị ndị ndị obi ụfụ ndị anya ụfụ all the evil eyes whatever they have placed in us every evil whatever it is shame all curses whatever they have placed in us ụchụ a gbara anyị agba nke ọbụla ha mere asị m ụnụ kpochafụ ya na ndụ anyị ise njọ niile ha tụrụ n'ahụ anyị kpochapụnụ ya na ndụ anyị ise onye sị na anyị ama dị ndụ ya bukwara ụzọ dakpuru n'anị ise anị kpochie onye ahụ ise aja anị kugbuo onye ahụ ise anyanwụ na agbara kugbuo onye ahụ ise agwụ so m na kugbukwe ha ise ala be nna akụgbukwa ha ise onye ọbụla chọrọ ịnara anyị ndụ anyị n'ike ee n'ụdị ọbụla ọnwụ gbukwa onye ahụ ise aja anị be nna akụgbukwa onye ahụ ise ọ wụ nwoke ọ wụ nwaanyị ọ wụ mmụọ ọ wụ mmadụ sị na anyị ama dị ndụ wee ruo ihe anyị na chi anyị kwuru a sị m aja anị be nna akụgbukwa onye ahụ ise anyanwụ na agbara kụgbuo onye ahụ ise chukwu okike abịama kụgbukwa onye ahụ ise maka na chi ka dibịa ise ogologo ndụ na arụ isi ike ihe m na-ayọ akụ na ụba ihe m na-ayọ n'isi ndị igbo niile n'isi anyị niile onye biri ibe ya biri ọ gbara ekpere m na-ekpe na ọfọ m na-agọ ọfọ ndụ ka m na-agọ n'isi ndị igbo ọfọ ndụ ka m na-agọ n'isi m n'isi ụmụ m

ọkwa na ayịyọ ka m na-ayọ olisa bi n'igwe chi eke kere ụwa chekwaba anyị duwe anyị ka ihe niile anyị na-eme bụrụ ihe ga-aga n'ihu bụrụ ihe ga-adị mma na ogologo ndụ na arụ isi ike ka m na-ayọ n'aha chukwu okike abịama ka m kpe ise omenala ndị ga-adịrị ndị ise nekwenụ mmanya a sịkwa m enu ṅụrụ mmanya ana ṅụrụ mmanya onye na ụzọ ṅụrụ mmanya chukwu okike abịa ọma ọbasi bi n'elu chukwu ka dibịa chineke nekwe mmanya gọziere anyị ka anyị ṅụta na ogologo ndụ na arụ isi ike akụ na ụba n'ime ya ka ihe niile anyị na-eme gabara anyị nke ọma ka ogbugbu niile a na-egbu ndị igbo kwụsị black lives matters black lives matters biafran lives matters too biafran lives matters too biafran lives matters too all over the world stop killing biafrans stop killing biafrans stop killing biafrans ise ise ise anyị sịkwa onye biri ibe ya biri na egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebere nku kwapụ na ya nụnụ ihe a bụ mmanya m ji atụrụ n'isi ndị biafra agọkwuo m ọfọ ndụ n'isi ndị biafra m ise gọọ ọfọ n'isi ndị biafra m ise gọọ ọfọ ndụ n'isi ndị biafra ise gọọ ọfọ ndụ n'isi ndị ojii niile ise

ọ kwanụ ka ọ ha m n'ọnụ ekpechakwa m n'aha Chukwu Okike Abịama ka m kpere ise n'isi ndị Igbo ise n'isi ụmụnne m ise ise ise Michael ngwanụnụ ana m abịa ka m bunye nwa m ọjị a ka ọ warụ m o ụnụ ewena iwe maka na anyị nwere nwa nwoke nọ na nọ n'ụlọ ka m bunye ya nwa nwoke m ka ọ gọọrọ m na a ga-eme omenala na-agbari na egwu ka m ka m ka m ka m bunye nwa m ọjị a ka ọ warụ m Michael Michael Kedu ka nwoke si wee mụsa ụmụ?

adị arapụ omenala mewe omenenu maka na nwa m nwoke nọ ebe a a sị m ka nwa m nwoke a nụnwa ka ọ waara anyị ọjị a akwụ na afịa ọ Michael ọ na-awa ọjị a ọha maka na agbọwa ma a nọ n'ụlọ ngọcha ọjị ha warụ ha ndị igbo ụnụ ana-ahụ ya nwa nwoke na-awara anyị ọjị michael is cutting the kola nut So we can eat it. Lekwenụ ya o. Lekwenụ ya na ọjị a wara na ele ịnọ. Ele ịnọ ka ọ wara. Nwa nwoke awagokwa ọjị a nụ onye ọbụna tarụkwa nke ya ndị Igbo ngwakwanụ na ọjị abịanụ. ngwakwanụ nekwenụ ọjị nwa m nwoke bịa waa ọjị a nekwenụ ya maka na omenala ka anyị na-eme ee ana m awanwukwu ọjị ma m nọrọ ebe m na-ekpe ekpere m ga-awa nwa ọjị a mana nwoke nọ n'ụnọ n'omenala ka anyị mere nekwenụ ya ọjị a niile wara ụnụ nekwenụ ya o

ala imo were ọjị ala anambra were ọjị ala imo ala enugu steeti were ọjị ala abịa were ọjị ụmụ nwoke niile nọ n'ala igbo nekwenụ ọjị were gị wụ my viewer lekwa ọjị were onye ọbụla na-enene m werenụ ọjị werenụ ọjị o ise

ngwanụ nwa m awachago ụnụ gba nkịtị amara m ihe network na-eme ngwanụ na nwa m awachago ọjị ka m gbanyeziere ụnụ mmanya ka onye ọbụla ṅụwa nekwenụ ya ọ sangria

ka anyị nweta na ogonogo ndụ na arụ isi ike akụ na ụba na ihe eji enete ndụ anya ise ngwanụ na ọ dịkwa ka ebe a ka anyị ga-end na taa ngwanụ na onye ọbụna nọnyere anyị n'ụbọsị nke taa a sị m ka chineke nna gọzie unu ncha okike kere ụwa gọzie unu eke kere ụwa gọzie unu ngwanụ mbọsị nta ka anyị chụkwanụ n'owere nchi anyị mbọsị ọzọ anyị ga-ezutekwenụ ka m je fụ ụmụ m batanụ ngwanụ ee nwa m bata from school ee a sị ha naa maka anyị nọ na corona virus season ya eche m ọ ga-adị mma ha na school abịasịkwaa ha nawakwa ngwanụ onye nwe m gọzie unu ise ise ise ngwa bye bye